ife a na-ayazi na house of assembly house of senate gọvanọ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ dave umahi onye ọtụ orji uzor kalu onye ọtụ ọ lagbu nwaanyị na abia na potomac si ya na washington dc onye ọtụ bụrụkwa onye ike soludo onye amụ Charles Soludo onye amụ ọkpọ ntu Rochas Okorocha onye amụ ọ kpọgbu Emmanuel Unegbu Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụnụ ụmụnne m ndị Igbo ekene m ụnụ a sị m nke onye echiri nya zere ịma ndị echichi ekeria na ala Igbo amarọzi ndị bụ ndị ezigbo echichi abịa nka nsi abịa ọ mụwa bụ ayọmodogwu nwa chimala nzu ọnụ na-ekwuru ndị igbo ọ sọ gị ma ọ sọrọ gị a ga na-ekwu eziokwu na-afụ ụfụ na ntị ọ bụrụ na ị likerọ eziokwu na-ekwu fọchie ntị gị were anya na-ekiri ya o wute na m amarọ asụ oyibo o nwerọkwana ife m ga-eme na one m nwere ike ka m na-atụkwanye ọ bụ gịnị na-eme na ife na-eme na be anyị ajọgbuo onwe ya ọkwa m sụọ nya na igbo a sị why m ji kwuo n'igbo na this man na-adị vulgar mana ị na-ekwu ya n'ime obi gị so nke a na-ayazi n'ala igbo na-abụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ọtụ ife a na-ayazi ọtụ ọtụ dave umahi onye ọtụ na mmadụ rụsi gị ọrụ sị na ọ ma nye gị ọtụ ị kpọrọ polisi kpọchie nya sineta akpabio onye ọtụ ọkwa ndị na-achị anyị o natasha ama mma nwaanyị nwunye nwunye nwunye nwoke ibe gị ọ dị inye gị ọtụ ị kpụrụ ya kpagharịba orji uzor kalu onye ọtụ ọ lagbu nwaanyị na abia na potomac si ya na washington dc onye ọtụ bụrụkwa onye ike soludo onye amụ Charles Soludo onye amụ ọkpọ ntu Rochas Okorocha onye amụ ọ kpọgbu Emmanuel Unegbu nke mma so kedu ife a ga-eme be anyị kedu ife a ga-eme be anyị all these politicians all these married men una dị busy wee hiv na-eke ụmụ anyị na-egbu fa na nkịtị na-abụ gị nwa bụ nna mụrụ nwa nwa gị ga-ejecha bu Pro Max bata be gị ị da-ajụ ebe ka o si wee weta fon 1.something million ego one bụ ụgwọ akwụkwọ ya ị ga-anọ nwa gị ejelu bata buru moto ị ma ajụ ebe ka o si bata oge nna anyị fa dị ndụ enyela anyị nke bụ ọzụzụ i were ife ọ na-abụrọ nna ị gonye gị bata be ị ga-apụ ị ga-ekwu ebe i si wee weta ya kedu ife a ga-emebe anyị ka be anyị dị mma kedu ife a ga-emebe anyị ka be anyị dị mma ọlụ runs girl ọlụ ashawo ọkwa politicians a bidoro ya na be anyị hookup or no hookup ashawo nwe baptismal name ọ bazi from hookup and runs girl and the hookup ji bido ashawo cotton red wee na n'anị igbo

laba na ọtụ na nwoke onye ọka ji eche abata amụ ya ekwere ekeni nwunye ya tia n'anya gịnị na mọsi akpali isi ya amụ amụ anwụgo and gị ọ bụ nne nwaanyị na-asị na di gị na-agba n'ilo how sexy kee ka i si e-look eme ụmụ ị tọrọzie ka donut ndị ogoja well ọ bụ na ịlakiri ige okwu ma kirie nye kirie ndị na-achị anyị meenụ anyị ebele Dave Umahi nwatakịrị nwaanyị lụsịrị gị ọlụ ị ga-akwụ ya ụgwọ ị yọba ya ọtụ ọ sị na ọ ma enye gị ọtụ ị kpụrụ ya kpọchie because na ị nwere access to police ọ bụrọ ya bụ ife a Peter Obi na-ekwu ọ bụrọ ya bụ ife Peter Obi na-ekwu sị e decentralize police steeti ọbụla nwee their own police etu esi wee nwee n'obodo oyibo state of Texas nwee police nke fa state of California nwee their own police mmadụ mmadụ bụ California bịa bịa kpụrụ onye nọ na state of Texas ekenekwa m unu biko laba na ọtụ laba na ọtụ laba na ọtụ ndị na representative ndị otu Benjamin Kalu fa laba na ọtụ ọtụ gbagbuchakwa unu ụmụ anụ ọfịa ndị ụmụ idiot